amoosu bee n'anyasị nwata nwụọ n'ụtụtụ a sị na ọ bụ amoosu gburu ya agadi nwaanyị hụrụ anyị cheta ihe mere nwa ya ka ihe mere nwa ya mee ya onye chọrọ ịma ka nwunye ya ga-adị ma ọ ka nka ya gaa lee ọgọ ya nwaanyị anya n'ihu ọ na-abịa na-ele agadi nwoke anya n'ọnụ ọ dị ka a ga-asị na o jighị ya ṅụọ ala nne ya igbo bụ igbo mma mma nụ agbụrụ ndị eze mụrụ nze na ọzọ ndewonu aha m bụ Emeka Chukwuma ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ọ na-apụkarị ọrịrị achọrọ m ka anyị neba anya n'otu nkwenye ndị Igbo dị ezigbote mkpa amoosu gịnị bụ amoosu amoosu bụ nkwenye ndị Igbo na e nwere ndị ajọ mmadụ nwere ike ichere mmadụ ajọ echiche ma pụọ n'anyasị gaa mezupụta ajọ echiche ahụ ọ pụta ìhè na ndụ onye ha kpọrọ asị dị ka ọgbata uhie ma ọ bụ agaghị n'ihu ma ọ bụ ihe a kọrọ n'ugbo emeghị eme. Kedu i- ebe ihe gbasabara amoosu a siri wee pụta? Ọ bụ nkwenye ndị gboo na e nwere mmadụ dị iche iche nwere ikike ịghọrọ anụmanụ ihe dị ka ụsụ maọbụ ikwikwii maọbụ ghọrọ nchi gaa taa ihe onye ọ kpọrọ asị kọrọ n'ugbo ka ihe ọ kọrọ n'ugbo ghara ime nke ọma ha kwenyekwazịrị na ihe dị ka nnụnụ ikwikwii maọbụ maọbụ ụsụ nwere ike ifeta be mmadụ a pụta echi nwa ya anwụọ amoosu bee n'anyasị ahụ a na-ekwu bụ ihe dị ka na a nụrụ ka ikwikwii na-ebe n'anyasị ndị be anyị ọgbata uhie dị iche iche na-eme n'ọnọdụ ndị nna nna anyị ha mgbe gboo e nwere ike mmadụ ka na-akọ ugbo ji ọ kọrọ n'ugbo anaghị eme nke ọma nwee ndị bụ na ahụ ọnwụnwụ bịara nwa ya ọrịa na-edoghị ha anya ha amaghị ka e si agwọ ya ha sị na ọ bụ amoosu mere ihe dị etu a Igbo bụ Igbo ọ bụ ezie na ndị nna nna anyị ha kwenyere n'ihe dị etu a mana anyị onwe anyị kwesịrị iche uche mata na ọtụtụ ihe ndị nna nna anyị ha kwenyesịrị abụghị etu ahụ ka ọ dị jidesie ndị nke dị etu ahụ ike were nke nkwenye ha na-adabaghị chee uche bawanye na ya wee na-ebi ndụ karịrị etu nna nna anyị ha siri wee bi achọrọ m ka anyị mata tata na enweghị ihe dị ka amoosu e nwere ebe m jere akwamozu nwa okorobịa nwụrụ mmadụ a na-ebe onye ọbụla na akwa mkpu akwa na-ada a na-eti ndị amoosu egbuo ndị amoosu egbuo o doro m anya na onye nọ n'aka ekpe m na-ebe akwa na-eti ndị amoosu na-eche na ọ bụ onye nọ n'aka nri bụ amoosu onye nọ n'aka nri a na-eche na ọ bụ onye nọ n'aka ekpe bụ amoosu achọrọ m ka m jụọ gị onwe gị na-ekiri m ugbu a na-asị n'uche gị na m amaghị ihe m na-ekwu achọrọ m ka m jụọ gị ma ọ gịnwa bụ amoosu ọ bụrụ na ị bụghị amoosu mara na ihe dị ka amoosu adịghị ọgbata uhie na-abịa abịa mkpobi ụkwụ na-eme etu ahụ ka ọ dị ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ọ bụrụ na ọ gaghị n'ihu ọ daghachi azụ ka anyị mata na ọgbata uhie niile anyị na-enwe dịka enweghị ọrụ azụmahịa anaghị aga aga bụ etu ndị ọchịchị obodo siri wee debe Naijiria ka anyị gbaa mbọ wepụ echiche dị etu a wepụ echiche mmadụ ịpụta na-eche na mmadụ ibe ya kere ya agbụ mere na ihe anaghị agara ya maka na ụbọchị ọbụla i chere na ọ bụ mmadụ kere gị mere na ihe ada agara gị ọ ga-eme gị ịkwụsị ịgba mbọ mara na i were aka gị were gbaa onwe gị egbe n'ụkwụ igbo bụ igbo mma mma nụ ọ mụa bụ onye nkụzi na-akụzi na-agbazi ndị maara akwụkwọ ana m arịọ gị ọ bụ taa bụ izizi ị na-ahụ ihe onyonyo m binye aka ebe ahụ ọ bụrụ na anyị na-etinye ihe onyonyo ka ị na-ahụ ya na-ekenekwazị ndị na-esonye anyị ndị na-ata akị anyị na-eti biko ka unu gbaa mbọ na-atụsasị ihe onyonyo anyị na-eme asị m ebe ọ bụla unu nọ chukwu gozie unu nke onye igbo ji eko akọkwala ya onye igbo ọbụla bụ onye igbo na-asụ asụsụ igbo ndewonụ